Mr. Mvula, inu ndemangani ndotani mwambo amene anakhala Mr. Kasakula? Ah, ine ndemanga yanga mwina sindikutayana kwambiri ndi a Kasakula Ah, mm, ndizoona report imene apereka a PAC is an objective balanced report balanced in the sense that eh, a PAC anapita kakumana ndi mtsogoleri kukapanga point out ah, red flags madera amene ofuna attention komanso anakhala pansi kufotokoza zabwino zimene a president eh, mwina boma lawo akuchita in the areas zimene anatchula a president amene a PAC ana zo ma areas of uh, need eh, zikukhuzananso mwina ndi rule of law nkhani ya corruption yes uh, for me I think a PAC iwo amalankhula ndithu kuwauza a president mchizungu chake mena kuwapanga embolden kuti inu rule of law iyi iyi crack the whip tsopano anthu enawa a dpp ndi enawa maweras ma haters mwina akuganiza kuti amanena za

eh, just amene muli nawo m'boma koma crack the whip On those aliyense that have crimes. amene akuganiziridwa kuti anaba or anaononga chuma cha boma historical or now His- I want to repeat historical or kale Yes. or now chifukwa tchimo silimaola ubwino wache malamulo athu amanena civil case ya ma claim ma civil claims kamakhala ndi eh, I mean, kamakhala time barred pena pakakhala ndi 6 years kaya ndi chani sungapitirire kukapanga pursue koma criminal simaola ngati unaba nthawi ya dpp kaya ndi dpp yanji kaya ndi nthawi ya ya udf kaya ndi chani mlandu sumatani Sumaola. sumaola so akakukwizinga pano

Now it is up to the president and his government to show kuti awa ni maganizo chabetu awa ni maganizo chabe. There here we ask anzathu a ACB kuti azipanga extract maganizo perceptions ndi real. Exactly. Real ndi imene ina yakuithamangitsa ndi kupeza kuti awa ku Salima Sugar uku anyambitakotu ndi ambiri awa 400 billion. anapanga fake eh, Certificate. certificate yopanga chani chani awa anapangamo that's part of the whole uh, Cracking the problem- whip. cracking the whip so it is not cracking the whip kuti mwina mufuna kuti mawa kamange munthu wina mbomamu amene kulibe umboni wace no but then awa anzathu amene amapanga zimenezi amapanga investigate ndibwino kuti athamange and help the president because the president cannot be acb

cause corruption denies zikuba zikuwamana vanthu chitukuko zikuwamana vanthu zimene zikuwayenereza kaya munthuyo alipo pano akagwira ntchito chakwera amapanga katangale ammange khoti likammasule kuti ayi awa sanatani sanalakwe awo so i think ka point imeneyo eh, ndi yabwino kwa yawa uh, a PAC anaipanga raise kuti crack the whip so kusakhale nkhani yonena kuti politically motivated eh, arrests because malamulo ndi malamulo basi a PAC are saying crack the whip aliyense amene zikumkhudza adutse mu process the good thing is Malawi has got a process ma agencies amakumanga umapita ku court umboni umaperekedwa and court ndiye imakapanga determine so tisakhale kukhala ngati kuthamangathamanga zinthu zina zosayenera chachiwiri akunena za economic outlook ndikukhulupirira izonso akunena zoona nobody is dipu- disputing the fact that boma la malawi kuyambira 1994 even the later part of mcp era we've gone through serious economic difficulties That's right. serious economic difficulties. Yes, they have been accumulating, they have been cumulative

There are initiatives zina zimene panopo zikhoza kutionesa zinthu zabwino kupita kutsogolo. One, mega farms. Mega farms ndiye we'll produce more, Yes. we'll sell more. Yes. The efforts zofuna kuti mwina tizipanga agri processing m'malo moti tizitumiza zinthu zochoka kumunda kupita nazo ku South Africa kukagulitsa tizipanga process meaning therefore we'll be able to generate more dollars

Ah, kuti katundu akupita ka ku ku uk ku uk kandi ku usa kukayezetsa zima sample. ma- ma sample Amene lero ma sample azi- akagwira azipanga mwanzo. ku Zalewa koma anzathu a- apanga lab kuti aziyeza zinthu meaning we just have got to be vigilant there a PAC nawonso akunena zoona kuti a president akhale vigilant and the, the whole nation must be vigilant Oh yeah, obviously there will be saboteurs because vuto lathu la system iyi ili mu system mumakhalabe anthu ena akamberembere who are still wanting to uh, to uh, prevent progress kuti zinthu ziyende bwino mpaka dala zoye- zoyalutsa uh, boma because boma now is going to is going to masankho so they'll want to be saboteurs so uh, obviously that may be controlled nkhani ya fiscal discipline that is a very difficult issue imene anapanga raise a- a PAC chifukwa this country the past four years has been divi- yakhala ndi mavuto amene apangisa kuti the normal budget isakhale followed kunabwera nkhani za corona kunabwera mafe- ah, macyclone kunabwera ma cholera

I think it's uh, Chabwino. uh, akanayang'ana bwinobwino and then on the, on the positive side true mapositives alipo and basically all corners mukapita ku Lilongwe pano mumaona ngati mwina mwapita ku- ku johannesburg ku joni chifukwa kuli misewu yaikuluikulu kumagesi so china chilichonse chimaoneka ngati chabwino even manyumba amene anali osaoneka bwino because of the environment is good amaoneka kuti ali bwino and the other positive anatchula rule of law is important yotina kuti we need to sustain it true ndigwirizana ndi akasakula kuti mwina awa ah, a PAC akhala bwino ndi boma ilili because if you look at the, the number of uh, meetings positive meetings kale mumachita kuona kuti a PAC kukakumana ndi mtsogoleri kuli nkhondo is heralded by eh, media mpakampaka ikuchita kulemba lero tukakumana tifuna tikumane naye munthu pano tima- timamva kuti anakumana meaning kuti eh, you don't have that uh, spirit yoti wakayambana ni nkhondo iyi kale timapita nditi already kulusi kutosewe timapita kupita kumene koko nkhondo mpaka kuona mpaka ukaita kuti tifuna kuti tikweze ngati maunyolo yazvipoza magazi Fana akulu. mafuna raise m'church. akuti kwasiti panene tifuna kuti tikalankhule tikapange criminalize system zimangovuta kuti anthu andale timaiwala msanga we forget what happened uh, during dpp under the same Peter Mutharika under the same individuals wendwa uh, wendwa uh, a secretary general awo nthawi imene